Bi sibiridon ye janvier kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni senteliman kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na jumadon min ye janvier kalo tile bi saba ye san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Mali ka eh, lasigiden min ni a tɔgɔ ye eh, Mamadu Awa Gasama eh, min ye Cote d'Ivoirekaw ka kiribulon ye u kɔni ye ɲangini ta ka ɲɛsin a ma awa ɲangini kɔni bɛ daminɛ san saba san saba ɲangini don datuguli yɛrɛ pedew Ɔ min ye awa amende miliyɔn duuru o ɲɔgɔnna o fana eh, dara a kunna ani a yirala eh, mamadu awa gasama na eh, k'a fɔ ko san saba de bɛ da a ma a balilen bɛ eh, min ye hali k'a fɔ k'a bɛ taga bɔ eh, cote d'ivoire eh, jamana ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka eh, faba n'o ye eh, abijan ye a sen kana yen nɔ san saba o de dira a ma nin ye eh, ɲanginibaw ye minnu tara ka da eh, ɲɔgɔn kan eh, cote d'ivoirekaw ka eh, sariya tigilamɔgɔw fɛ ka da eh, madu awa eh, gasama kan k'a sababuya kɛ k'a ye eh, dantɛmɛ wale ani nɛnini jugu ani dɔgɔyamali ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma n'o ye alasane dramane watara ye halisa an bɛ to ni mali kibaruyaw ye Kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye eh, an ba musolaka dɔ ye ale de filɛ nin ye ka ala minɛ ka i yɛrɛ fili deuxième pont na eh, kunungo juma n'o bɛnna janvier kalo tile bi saba san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen eh, waatiw la fɛn min kɔni ye an ba musolaka in yɛrɛ ye sa an bɛ don min na i ko bi ale kɔni eh, su ma ye fɔlɔ halisa eh, ɲininiw bɛ sen na Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Kulukoro mara kɔnɔna na, u ka ayiwa meri baarakɛlaw kɔni bɛ sɔn ka baara jɔ don na nataw la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro dugu kɔnɔna meri baarakɛlaw de ko don, awa baarajɔ in kɔni a kuma fɔra, sigi kɔni kɛlen bɛ ka don nataw de kɔnɔ, baarajɔ in n'a sɔrɔla a bɛna waleya walima ni a tɛna waleya. An ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don sɔrɔdasiw ka ko ma n'o ye Zenerali Sajo Kamara ye a sera Mɔptikaw fɛ yen nɔ kununko n'o bɛnna juma ma zanwiye kalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a taara Mɔptikaw fɛ yen nɔ ani awa sɔrɔdasi caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa caman wɛrɛw ani minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ka taga bɔ Mɔpti mara kɔnɔna na. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan kɔdiwarikaw ka fitinɛ yeelenba min bɛ yen nɔ n'o ye ee aritisi ye n'an ko o ma ko ee ayisha kone a yirala k'a fɔ awa k'a ye sɛbɛn tigɛ ɛ maa kama ɛ fangabonda la fangabonda min ni a b'a fɛ ko in ka ɛ latilen yen nɔ ayiwa a ye ee sɛbɛn tigɛ maa min kama o de ye ee dɔnkilidala ɛ mohamɛd jabi min ni o bɛ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ o ba o na kɛ n'o ye nenini jugu fɔ a ma ani kuma cɛjugu Niger jamana y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ n'o ye uranium ye ale kɔni labaarali ko dan sigira o la faransi jamana fɛ fɛn min bɛ tali kɛ u ka baaraɲɔgɔnyaw hukumu kɔnɔna na ko dan sigira o la kunnafoni jɔnjɔn dɔw y'a yira k'a fɔ min ye eh, Afrique du Sud jamana ye awa k'u ye eh, Israël u ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔna na eh, lasigiden ko min ye Afrique du Sud jamana k'u ye lasigiden gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ɔ ko Israël kɔni a bɛ n'a fɔ u ye tanamako dɔ de ta ka ɲɛsin min ye Afrique du Sud jamana ma ɔ a bɛ fɔ eh, min ma ko réciprocité n'o ye eh, n'i y'a kɛ n na n yɛrɛ b'a k'i la ɔ ko Afrique du Sud filɛ nin ye k'o ɲɔgɔnna de kɛ ka ɲɛsin eh, min ye Israël k'u ka nin lasigiden ma u ka jamana kɔnɔna na ni k'a gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na awa baaraɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la